si tɛ ko nɔgɔman ye fo n'ile alaw taala ka nɔgɔya don ko min na k'a di i ka jɔnw ma n tun y'o fɔ sisan kumakan na adamaden bɛ baara dɔ ye k'a fɔ k'a ka nɔgɔ k'a bɛ s'a kɛ la a se b'a ye a fanga b'a la k'a kɛ mais ni alaw taala m'a ka lanɔgɔyali don nin baara la ne ni e tɛ s'a kɛ la wa anta tajalu lhasna ala adamadenw jɔrɔ ko ko min bɛ anw jɔrɔ nin jɔrɔ danfɛn tɛ se a bɔ la anw kan e alaw taala le bɛ nin jɔrɔ kɛ anw ma nɔgɔya ye fayasir lana umurana ala lanɔgɔyali kɛ anw ye an ka kɛwale kelen kelenna bɛɛ lakafonin na fa inna tayisira kulla asirin alayka yasir ala ko gbɛlɛn ko gbɛlɛn n'a bɛ dugukolo kɔ kan n'a bɛ ɲɛsin adamaden ma e alaw taala le bɛ nin bɛɛ lakafonin nɔgɔya nin fana ye duwawu ye maa minnu kɔnɔna filinin bɛ maa minnu bɛ nɔgɔya ɲinina o ka koɲɛw la ko gbɛlɛn bɛ maa minnu kan maa minnu jigi tigɛnin bɛ minnu m'a dɔn b'o ka kow kɛ cogo min

n'i tulo b'a mɛn waati waati ɲininkali fɔlɔ min ni e b'a kɛ i b'i yɛrɛ ma ɲininka a la est-ce que nin aya kan tɛ ne de ma wa jan'i y'a ɲini maa gbɛrɛ fɛ k'o y'a lamɛn ne bɛ n yɛrɛkun ma ɲininka aya min kɛtɔ fɔ la an bolo sisan nin o de ye bi an yɛrɛ ka tɛmu ye an ka mawuduw ye min ye an ka kɛwale ni an ka baaraw ye an kɛwalew an kɛnin bɛ ka minnu kɛ bi ni alaw taala sɔnna an bɛna kuma o kan alaw taala ye mun fɔ an ye ka bɛn an ka baaraw ma n faw ani an baw ne yɛrɛ fana an bɛɛ lakafonin an ye nin lamɛn ni lamɛnniko ɲuman ye ni alaw taala ka diɲɛ

nous n'avons rien chez Dieu ala tɛ kado kɛ ne ni e ye ala tɛ dili kɛ ne ni e ma ala tɛ ɲɛsigi bila ne ni e ye fosi tɛ ne ni e ye illa ma saa fo ne ni e ye min kɛ kumaba don o kosɔn n ye nin kumakan ɲɛsin n yɛrɛ kun ma fɔlɔ yaala nin aya ma damina n yɛrɛ ma ne bɛ mun kɛ la n ye mun kɛ alaw taala ye ne ye baara jumɛn kɛ silamɛya ye ne ye jɔyɔrɔ jumɛn fa silamɛya diina baara la ala de ko ko fosi tɛ d'i ma fo i yɛrɛ ye min kɛ ɲininkali de ye mun ye an bɛɛ y'an yɛrɛkun ma ɲininka e ye mun kɛ ne ye mun kɛ fosi t'i makɔnɔ na ala bara fo i yɛrɛ ye baara min kɛ k'i yɛrɛ ɲɛsigi o kɔrɔ ye di e bɛ kɔntɛ bɔ alaw taala bolo baara min na kiyama don e tɛna kɔntɛbɔla fu la dɛ i yɛrɛ ka kɛwale minnu n'i y'a kɛ ala ko ko fosi t'i bolo kiyamalon fo i yɛrɛ ka kɛwalew subhanallah wa an laysa lil insani illa ma saa ja i ma min kɛ ja o tɛna dil'i ma i ma min kɛ o tɛna kɛla ɲɛsigi ye k'i makɔnɔ i ma min merite alahu taala bara i t'o sɔrɔ sika foyi t'a la an faw ani an baw nin ne ye baara ye baara min ɲinina an fɛ ko an bɛɛ y'a kɛ baara min fana kɛtɔ an makɔnɔna an ka saya kɔ baara min kɛtɔ an ka kow nɔgɔyala an bolo baara min kɛtɔ kɛla wasofɛn ye ne ni aw bolo kiyama kɛnɛ kan ala ko ko baaraw bɛ di maa le ma maa minnu y'a kɛ n'o tɛ fosi tɛ adamadenw bolo fo ni adamaden yɛrɛ ye min kɛ o kosɔn n'i ye ala kira ka hadisa mafilɛ sallallahu alaihi wasallam a ye hadisa senimanba dɔ kofɔ nin na min lakalinin bɛ musilimu kɔnɔ nin hadisa bɛ kuma mun kan o de ye ko adamaden ni i miirila baara ɲuman kɛli ma i natala baara ɲuman kɛli la alahu taala ma se k'i ye ka nin baara ɲuman kɛ mɛ i kɔni y'a miiriya ta ka woninkɛ ta a ni ala ye nafolo di ne ma ne bɛ nin kɛ ni ala ye se kɛ ne ye ne bɛ nin kɛ miiriya ɲuman min yɛrɛ bɔra e yɔrɔ ka bɛn baara ɲuman ma ko alahu taala bɛ sin ka o sɛbɛn k'o kɛ ɲɛsigi ɲuman ye k'i makɔnɔ subhanallah o kosɔn ala kira ka hadisa dɔ bɛ yen o ka kan ka ne ni e hakili lakunu a ko innama duniya li arbaati nafarin ko alahu taala ye duniya kɛ adamaden sigiyɔrɔma naani le ta ye a lamɛn kosɛbɛ maa minnu bɛ kɔntɛ bɔ u ka kɛwalew la ka bɛn duniyalatigɛ nin ma maa sigiyɔrɔma naani a fɔlɔ fɔlɔ ala ye nafolo d'a tigilamɔgɔ ma a banna fana ka lɔnni d'a ma Allah lui a donné la richesse, Allah lui a donné la science. Cette science que Allah lui a donnée et cette richesse que Allah lui a donnée, nin b'a ka nafolo don ala ko baara la a bɛ alahu taala ka diina madɛmɛ a bɛ dɛsɛbagatɔw madɛmɛ ala banna fana ka lɔnni min d'a ma k'a fara ka nafolo kan a bɛ siran ala ɲɛ a ka lɔnni na a bɛ lɔnni lase laseliko ɲuman na komi a bɛ siran ala ɲɛ nafolo la min dila a ma ala kira ko hadisa la ko olu le ye maa ye minnu ye niyɔrɔba sɔrɔ duniya olu le daraja ka bon ni bɛɛ ye nafolo b'a bolo lɔnni b'a bolo a b'a ka nafolo di ala ko la a yɛrɛ fana b'a ka lɔnni di k'a lase laseliko ɲuman na an ye nin hadisa lamɛn kosɛbɛ laɲini min bɛ an na nin hadisa la ka a kɔnpare an ka tɛmu ma an bɛna nin laɲini ye kuma laban na alahu taala ko ko wa an laysa lil insani illa ma saa ko fosi tɛ adamaden bolo fo adamaden ye min kɛ a ye min fɔ a ye min kɛ ɲɛsigi ye k'a yɛrɛ makɔnɔ alahu taala bɛ adamaden sara ka bɛn a ka kɛwalew de ma donc ni dunuya latilana adamaden sigiyɔrɔma naani cɛ maa fɔlɔ min ni nafolo dila a ma lɔni dila a ma ale ye nin bɛɛ bila ala ka sɛrivisi la kira ko sallallahu alaihi wasallam ko n'i y'a mɛn ko afdalul manazil so min ka bon ni so bɛɛ ye daraja min ka bon ni daraja bɛɛ ye dunuya maa minnu ye nin daraja sɔrɔ ka nafolo sɔrɔ ka lɔnni sɔrɔ k'a bɛɛ don ala ko la a sigiyɔrɔma filanan alahu taala ye lɔnni di a tigilamɔgɔ ma mɛ nafolo ma di ale ma ale kɔni b'a ka lɔnni don ala ko sila fɛ a bɛ laseli kɛ a bɛ maaw madɛmɛ mɛ nafolo t'a bolo ni nafolo tun b'a bolo k'a fara a ka lɔnni kan a tun bɛ nata min na a b'a fɔ e ala lɔnni min bɛ ne bolo nin kɛni bɛ k'a lase mɛ se yɛrɛ tɛ ne ye ni ala tun ka se kɛ ne ye komi a ye se kɛ nin cɛ ye cogo min ka lɔnni di nin ma ka nafolo d'a ma nin tigi kɛni bɛ k'a ka lɔnni ni nafolo don ala ko la cogo min komi nafolo ma di ne ma lɔnni dɔrɔn de dila ne ma ni nin cɛ ta ɲɔgɔnna tun dila ne ma n tun bɛ nin baara ɲuman ɲɔgɔnna kɛ komi cɛ nin kɛni bɛ k'a kɛ cogo min subhanallah a ye miiriya ɲuman min ta ka a yɛrɛ kɔnpare maa ma maa min ye nafolo ni lɔni sɔrɔ n'a kɛni bɛ k'a don ala ko la ale dun harijigɛ bɛnna lɔni de ma ale harijigɛ ma bɛn nafolo ma mɛ miiriya ɲuman b'a la ka nafolotigi ni lɔnikɛla ka baara ɲɔgɔnna kɛ kira ko sallallahu alaihi wasallam ni maa min bɛ ten e bɛ baraji sɔrɔ alahu taala ye nafolo ni lɔni di maa min ma o kɛni bɛ ka baara ɲuman min kɛ n'a ka nafolo n'a ka lɔni ye ni ala ye e jiidi lɔni de la m'i jiidi nafolo la mɛ ni miiriya ɲana k'i woni kɛ seniya i bɛ nin baraji ɲɔgɔnna sɔrɔ a bɛ komi nafolo de fana b'i bolo k'a fara i ka lɔni kan subhanallah silamaw woni kɛ seniya k'i hakili bila ala ko la madɛmɛni i dusukun yɛrɛ ye seniya i miiriyaw i hakilinataw a kɛ fɛn ye fɛn min ka seni il faut pas être négatif dans tes pensées négatif dans ton cœur ele miiriya cɛ man ɲi a miiriya jugu man ɲi dɛ aw ye nin mafilɛ a ye baraji belebele sɔrɔ ka bɛn mun ma lɔnni min b'ale la ale miiriya b'a la ka feeretani dɔw dɛmɛ ale kɔni ta ye mun ye ka laseli kɛ mɛ nafolo t'a bolo ka feeretaniw dɛmɛ ale kɔni bɛ se ka adamadenw wele feeretaniw dɛmɛ ma i b'a ye ten a bɛ sin k'a fɔ a yɛrɛ ma e ala ni nafolo tun ka kɛ ne bolo ka fara lɔnni min bɛ n bolo nin ne tun bɛ baara kɛ madɛmɛni bonda kɔnɔ min fanga ka bon o miiriya ɲuman min nana a la ala b'o baraji ta k'o d'a ma subhanallah k'a sɔrɔ nafolo t'a kun a ma nafolo di mɛ nafolo yɛrɛ miiriya ɲuman min b'ale la k'a di ni ala tun ye nafolo d'a ma ala kira ko ko o tigilamɔgɔ bɛ nafolo fana baara ɲuman baraji sɔrɔ a sigiyɔrɔma sabanan o ye maa ye allahu taala ye nafolo d'a ma ala ma lɔnni d'a ma ale bɛ a ka nafolo ta k'a don tiɲɛni sila kan nafolo min dila a ma i b'ale ye dɔlɔminyɔrɔ i b'ale ye dɔrɔgisanw de la i b'ale ye lotozow de la i b'ale ye wariw de place la i b'a ye pari kuntanw de la ka mise spɔriw n'a ɲɔgɔnna kan ko n'ale y'a ka nafolo bila a caman na maa min gaɲetɔ o n'ale pariyela o kan ale bɛ wariba sɔrɔ wari dila a ma mɛ a ye wari don sila juguw de kan ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam k'olu ye jɔn kunnabow ye duniɲa olu niyɔrɔ cɛjuguyala ka d'a kan fɛn min kalifala olu la min ye nafolo ye n'o kɛni bɛ k'a ta k'a don tiɲɛni sila kan olu kunnaboyala nin lamɛn dɛ a sigiyɔrɔma naaninan o fana bɛ kunnaboya sɔrɔ cogo di nafolo ma d'a ma lɔnni ma d'a ma mɛ ale bɛ nata mun na ɛ eh, ni nafolo tun bɛ ne bolo muso nin kɛni bɛ ka mɛsiba min don a kun na ne tun bɛ mɛsi nin ɲɔgɔnna don ni nafolo tun bɛ ne bolo muso nin kɛni bɛ ka mini jupu min don ka bɔ kɛnɛma ne bɛ nin ɲɔgɔnna kɛ kira ko sallallahu alaihi wasallam miiriya jugu min nana e la k'a sɔrɔ nafolo t'i kun ko ni nafolo tun bɛ e kun e bɛ karama sera baara jugukɛla ka baara ɲɔgɔnna kɛ ko e ni baara jugukɛla bɛɛ lakafoni ka kan jurumu na an faw ni an baw an y'an tulomalɔ nin na kosɛbɛ nin ye hadisa makabaninba ye se tɛ ne ye nafolo tɛ ne bolo mɛ ne kɛni bɛ ka maaw ye o b'o ka nafolo ta ka taa lafili aritisiw kan ka taa bila tiɲɛni sila kan ne fana ye sin ka nata nafolo min bɛ ninnu bolo n'a ɲɔgɔnna tun bɛ ne fana bolo ne tun bɛ tiɲɛni kɛ n ka nafolo la min yɛrɛ fanga tun ka bon ni ninnu ta ye k'a sɔrɔ nafolo t'i bolo dɛ miiriya jugu min bolila fɔta bonda kɔnɔ hakilinata bonda kɔnɔ e bɛ sin ka julumu sɔrɔ min ni nafolo dila a ma n'a kɛni bɛ k'a don tiɲɛni sila kan nafolo dɔ ma di e ma mɛ e miiriya man ɲi i weninkɛ man ɲi e nata tun ye mun ye a nafolo ɲɔgɔnna ye di e ma e fana b'a ta k'a don tiɲɛni sila kan subhanallah bi adamaden caman kɛni bɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ nin bonda kɔnɔ s'il regarde les stars n'a sigila ka stariw mafilɛ ka stariw ka viw mafilɛ ale yɛrɛ fana bɛ sin ka nata nin ye stari sugu min ye ni ne fana tun kɛra nin stari ɲɔgɔnna ye j'allais m'acheter ceci j'allais m'acheter cela donc ne fana tun bɛ tiɲɛniw de kɛ subhanallah san dɔ la an tun bɛ quartier dɔ la Abidjan ko Banko sufɛ an tun nana foli kɛ yɔrɔ an lɔni tola luda la muso dɔ kɛni bɛ ka lomuru feere an lɔni bɛ carrefour la an bɛ maa min makɔnɔna parce que olu ka carrefour ni soda bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na le o bɛ silada la denmuso nin bɛ kan ka lalili kɛ ale dɔgɔcɛ ko n'ale tun kɛla cɛ ye walahi n tɛ ɲina nin kuma kɔ ko n'ale tun kɛla cɛ ye ale tun tɛ fosi kɛ fo ka kɔnɔ la dɔrɔn denmusow la muso le kɛni bɛ ka nin fɔ n'ale tun kɛla cɛ ye ale la baara tɛ kɛ foyi ye dɔrɔn ka muso kɔnɔ la sungurudenw na fan bɛɛ fɛ donc miiriya jugu sugu nin mafilɛ ele ye muso ye e ka kan k'a lɔn k'a fɔ ko kɔnɔ latɔ denmuso minnu la k'o la k'o lafili nin ye mɔnɛ le dontɔ ye denmusow la ale sigini bɛ a yɛrɛ ma silan a ma tamakiya a bɛ nin kuma fɔla ni fierté ye ko ni ne kɔni tun kɛla cɛ ye ne yɛrɛ y'a fɛ n dɔgɔcɛw ye kɔnɔw le la musow la dɔrɔn miiriya jugu cɛjuguya la parce que tuma dɔ ale ye nin baara jugu ɲɔgɔnna kɛla dɔ ye a fana natala a la ko n'ale tun kɛla cɛ ye walama ale balima cɛma o tun ye kɔnɔ la denmusow la dɔrɔn k'o labila ale ye miiriya jugu min ta nin ale bɛ se kɔntɛbɔ la ka bɛn nin miiriya jugu ma a ma dan o ma dɛ a yɛrɛ y'a fɔ a da la hadisa nin ka kan ka bɛɛ lakafoni lasilan maa minnu miiriya cɛ ka jugu ni ala tun ye nafolo di ne ma tiɲɛnikɛla ninnu b'o ka nafolo donna tiɲɛni min sila kan ale nafolo t'ale bolo dɛ mais miiriya jugu min nana a la ale ni tiɲɛnikɛla min kɛni bɛ k'a ka nafolo don tiɲɛni sila kan wizuruhuma sawa ninnu fila bɛɛ ye jurumu kelen o kosɔn ne ni aw ka kan ka jɔ dɔɔni waati sela ne ni aw ma yɛrɛkun kɔntɛbɔ k'i yɛrɛ mafilɛ k'i miiriyaw mafilɛ k'i yɛrɛ mafilɛ ka kɛwale kelen kelenna bɛɛ la anw bɛna kɔntɛbɔ alahu taala bolo tuma dɔ miiriya jugu minnu bɛ tala an bolo wa walama an tɛna kɔntɛbɔ la waati sela an ma k'i yɛrɛkun maɲininka muso joli bɛ yen bi olu bɛ tiɲɛni nata ka ban mun ka bɛn mun ma n'o y'o muso ɲɔgɔnw ye tiɲɛni sila kan ale sigini b'a ka soda la n'a ye denmuso dɔ tɛmɛtɔ ye o ye fani cɛjugu dɔ don a yɛrɛ kan na a kɔw bɔni bɛ kɛnɛ ma a senw bɔni bɛ kɛnɛ ma a disiw bɔni bɛ kɛnɛ ma a bolokanw bɔni bɛ kɛnɛ ma ale bɛ sin k'a fɔ ten eh, ni wari tun bɛ ne bolo n tun bɛ taa muso nin ka fani nin ɲɔgɔnna san k'a don n kan na fana ka n yɛrɛ sape ka bɔ silaba kan wari t'ale bolo dɛ mɛ ale ka souhait ni ale ka nata de b'o ye kuma laɲini de b'o ye ninnu fila bɛɛ la k'a fɔ ni bɛ tilakanya jurumu na silamɛw e ni alahu taala cɛ e ye maaw ye o ka sutara dafani na musow b'o ka sutara dafani na e musoɲɔgɔn i ye i musoɲɔgɔn y'a ka sutara la i ye nata nin fani ɲɔgɔnna tali la e ala ni se tun bɛ ne ye ka sutura nin ɲɔgɔnna san k'a don kan na i ye miiriya ɲuman min ta nin jɔ k'a sɔrɔ a se t'i ye alahu taala bɛ sutura tali baraji sɛbɛn i ye subhanallah ɛ silamɛw ni miiriya seniyana ni woninkɛ seniyana ni an hakilinataw seniyana ni an miiriyaw seniyana ka taa alahu taala ma sika fosi t'a la ne ni aw bɛ niyɔrɔ belebele sɔrɔ an yɛrɛ ɲɛ kiyama don ala ma ne ni aw hakilinataw an miiriyaw an woninkɛw an an bɛ nata ko o ko la ala m'a bɛɛ kɛla ko senima ye ni alahu taala ka di ye an bɛ taa ni an ka aya ye alahu taala ko wa an laysa lil insani illa ma saa ko fosi tɛ di adamaden ma baraji la kɛwali la fo ni adamaden yɛrɛ ye min kɛ donc n'i ye min kɛ sika t'a la i bɛ sara i bɛ minɛ ka bɛn o de ma n'i ma min kɛ i tɛ minɛ o la dɛ mɛ jɔnw de kɛtɔ minɛna u ka kɛwalew la jɔnw de kɛtɔ minɛna u fɔtaw la jɔnw de kɛtɔ kɔntɛbɔla alahu taala bolo an ka kuma bɛ borila olu de kan nin an bɛ alahu taala dali ka ne ni aw tulo kɛ tulo kunnadiw ye ka nin faamuyaliko nɔgɔya an bɛɛ la ka fɔ nin alahu taala bolo ala m'o kɛla ala kira ko sallallahu alaihi wasallam nin hadisa a sabatinin bɛ muslimu kɔnɔ abu hurairata bɛ nin hadisa lakali ka bɔ ala kira yɔrɔ qala allahu azza wa jal iza hamma abdi ko ni ne alahu taala ka jɔn min hamina bi hasanatin ni baara ɲuman dɔ ye baara ɲuman kelen pe ele ye sin ka miiri ten baara ɲuman ma walam yamalha i ma nin baara ɲuman kɛ mɛ i kɔni miirila baara ɲuman ma ko alahu taala bɛ nin baara ɲuman sɛbɛn i ye a bɛ nin baara ɲuman baraji d'i ma a bɛ baraji tan fara kan ala bɛ n ye miiri baara ɲuman dɔ ma ɛ eh, ni nafolo tun bɛ ne bolo ne tun bɛna nin kɛ e eh, miirila ko kelen pele ma dɛ mɛ ala bɛ nin miiriya kɛ baraji tan k'a di e ma a tɛ dan o ma dɛ alahu taala bɛ tila fana ka a multiplier ka dɔ fara kan fo ka taa se baraji kɛmɛ wolonwula ka miiri dɔrɔn baara ɲuman kɛli ma ko ni mɔgɔ min miirila baara jugu kɛli ma a dun ma nin baara jugu kɛ ale miiritɔ min ma nin cogo o julumu kelen nin sɛbɛntɔ a ye hali n'a ma multiplier mɛ a miiri min kɛla baara jugu nin ma o baara jugu julumu kelen bɛ sɛbɛn a ye aw ye diferansi mafilɛ miiriya jugu julumu min ditɔ a ma a miirila juguma min ma o julumu de ditɔ a ma mɛ miiriya ɲuman ala b'a multiplier ka taa se baraji tan ka bɔ yen k'a lataa baraji kɛmɛ wolonwula mɛ miiriya jugukɛla n'a miirila fagali ma fagali julumu kelen de bɛ sɛbɛn a kun walahi ninnu hadisa sugu ka kan ka ne ni e farimasi yɛrɛyɛrɛ an kan ni miiriyaw tiɲɛna ni miiriyaw cɛjuguyala ni nata kɛla ala sɔsɔkow la anw bɛ ɲɛbɔ ala kɔnta baaraw de fɛ ni ɲɔgɔn ye ni nin kɛla ne ye n bɛ nin kɛ nin ye ala kira kumakan ye sɔlɔlɔhu alihi wasalama hadisa kɔnɔ min lakalinin bɛ musilimu kɔnɔ ko ni maa miirila

baraji tan bɛ sɛbɛn ye ka tila o la k'o lataa ka taa se baraji kɛmɛ wolonwula ninnu ye kumakan senumanw ye ne ni e ka kan ka an mako don kumakan minnu tali la k'a lamɛn an bɛ alahu taala dali ka faamuyali koɲuman di an bɛɛ ma ala b'o kɛ la alahu taala ko wa an layisa lil insani illa ma saa ko fosi tɛ adamaden bolo fosi tɛ sɛbɛn adamaden ye fo ni adamaden yɛrɛ ye min wale a ye min kɛ miiriya la wa kɛwali la wa i kɔntɛ bɔtɔ i saratɔ alahu taala bolo ka bɛn o de ma alahu taala fana ko di wa anna sa'yahu sawfa yura kiyamalon adamaden ka kɛwali ka baara min kɛla i bolo sika foyi t'a la nin baara yiratɔ i la nin baara fana bangetɔ an m'a damina mun ma fɔlɔ ala yɛrɛ ko

européenw aw ye baara maa minnu sigilen bɛ afiriki ala ko ko imalu k'aw ye baara e minnu aw minnu bɛ azi aw ye baara fasayara allahu amalakum ala ko ko a kɛtɔ aw ka baaraw ye la tout ce que nous allons entreprendre anw kɛtɔ ko o ko kɛ la a bɛ komi ala yɛrɛ b'a fɔ an ye ko terrain lakala an ye ale ala ka mɛlɛkɛw sigilen bɛ sa ka an makɔnɔ a bɛ komi balontannaw arbitriw sigilen bɛ ka balontannaw mafilɛ arbitre dɔw yɛrɛ bɛ terɛn kan ni balontannaw ye ni balontan fana daminɛna ni foti ninnu kɛla arbitre min bɛ cɛma min ye central yɛrɛ ye o de bɛ sifile fiyɛ n'o yɛrɛ fana kɔnɔnafilila arbitre minnu sigilen bɛ ka mafilɛli kɛ kameraw la olu fana bɛ arbitre tɔ kelen dɛmɛ donc n'a banna fana ko balontan daminɛna fo ka taa se a lɛri laban ma balontannaw ka gɛsiw n'o ka boriboriw n'o ka biw n'o ka o bɛ ɲɔgɔn gbasi ni ɲɔgɔn ɲɔni minnu kɛ nin bɛɛ la k'a fɔ nin ko tɛ bɔtɔ donc alaw taala de ko ne ni aw ma ko an ye baara a bɛ komi ne ni aw bɛɛ sabatini bɛ nin kɛnɛ kan baara de bonda kɔnɔ ala ko k'a fana kɛtɔ an ka baara ye la a tɛ dan o ma dɛ alaw taala b'a ye ciden ala kira b'i ka kɛwalew ye muminiw fana i ni maa min bɛ sigi la sika t'a la maa minnu sɔnna alaw taala ye n'o y'i ye alako baara la o bɛ seereya anw bɛ seereya ɲɔgɔn ma ka bɛn ɲa ka yeli le ma min bangeni bɛ an bɛ se kuma l'o kan mɛ min dogoni bɛ alaw taala de b'o dɔn min dogoni bɛ ne dusukun na min bɛ e dusukun na ne tɛ se e kɔntɛbɔla ka bɛn e dusukun ka kɛwale ma komi e tɛ se ne kɔntɛbɔla ka bɛn ne dusukun ka kɛwale ma ne ni e ye baara alaw taala ko ko a ɲa bɛ anw ka baara la cidenw ciden bɛna seereya i ni maa minnu fana bɛ sigi la jɔn senumanw a ni maa sala k'a to ala ko kan ani maa minnu bɛ misiri kelen ani maa minnu bɛ ala ko kelen ma ani maa minnu bɛ jakabɔ kelen ma ani maa minnu bɛ hiji baara kelen ma ninnu bɛ kiti ka bɛn nin ka kɛwale ma ala la an balimacɛ seli tun ka d'a ye a tun bɛ misiri la sanga nin waati bɛɛ anw b'a ka baara seereya ka d'a kan an y'o de y'a la an y'o de dɔn a la donc anw bɛ se a ka baara seereya la ka bɛn nin ma n'i ye baara kɛ sika foyi t'a la abubakar bɛ tanu bi an bolo ka bɛn mun ma a ye baara min kɛ a yela de a ye baara min kɛra a lɔnna de mun na bi anw bɛ umar bin al-khattabu tanu radiyallahu anhum ajma'in mun na bi anw bɛ usmana tanu mun na bi anw bɛ aliyu tanu mun na bi anw bɛ talhata tanu mun na bi anw bɛ zubairu tanu mun na bi anw bɛ sa'ad bin abi waqasi tanu mun na bi anw bɛ abu ubaidata amir ibn jarra mun na bi anw bɛ ninnu bɛɛ tanu an bɛ bilali tanu mun na parce que o ye baara de kɛ o kosɔn alaw taala ko ko i'malu aw ye baara alaw taala kɛtɔ aw ka baaraw ye la ciden bɛna aw ka kɛwalew ye muminiw fana bɛ aw ka baaraw ye o bɛ aw ka baaraw seereya silamaw silamaw nin ye an ka sanda ye an ka mandenkan na k'a fɔ ko i tɛ tando i fa la i fa ma baara ɲuman de kɛ n'i fa jɔla jɔyɔrɔ ɲuman la i fa ka jɔyɔrɔ ɲuman bɛ kofɔ a denw ye sika foyi t'a la ɛ karama sera ɛ i do fa tun ye baarakɛla ɲuman ye a ele do fa tun ye fɔnisere ye e i do fa tun ye diina kanunaba ye e ele do na tun ye den ladonlila ye e muso ni do ɲinana cɛla ka furu kɔnɔ e muso ni do ye denw lamɔ baara ɲuman sika foyi t'a la baara ɲuman bɛ seereya muminu bolo muminu bɛ baara ɲuman fɔ mɛ n'i ma baara ɲuman kɛ sika foyi t'a la juguman fana a bɛ fɔ de ha karama sera nin ye ala kota ta k'a k'a doni ye nin bana ala la nin tola ala sɔsɔ bonda kɔnɔ alaw taala ko ko i'malu aw ye baara ne ni aw ni kumakan min ɲasin aw ma i'malu aw ye baara alaw taala ko fasayara allahu amalakum alaw taala kɛtɔ aw ka baaraw ye la n balimacɛ n'i y'a ye k'a fɔ den de bɛ kan ka tanu ka bɛn a fa n'a ba ka baara ɲuman ma ala yɛrɛ y'o fɔ kurana kɔnɔ sika foyi t'o la waati min na musa nana kiduru fɛ yen ani kiduru ka taama la kiduru musa nana lɔni ɲini cɛ min fɛ ni ala ye musa ni cɛ ko fɔ musa ye kuma lasurunya bolo ma kisa ni kuma dɔ b'a kɔnɔ kiduru ye funankɛni dɔ mina k'a bɔnɔ a ni la k'a faga musa ni kiduru ka taama kɔfɛ musa ye kiduru ma ɲininka i ye den faga ka bɛn mun ma komi an ka taama danna a ko ko nin den a fa n'a ba tun ye alaw taala ka jɔn senuma de ye subhanallah ninnu ye baara ɲuman de kɛ den min tola o kɔ den tɛ baara ɲumankɛla ye den nin ka toli bɛ se kɛla sababu ye ka a fa n'a ba ka baara bɛɛ tiɲɛ n balimacɛ ni n balimamuso n'i b'i cɛsiri baara ɲuman kɛli ma i cɛsiri a kɛli ma i ka ɲɛnamaya la a bɛ fɔ i sanin fana na a bɛ fɔ sika foyi t'a la nin de bɛ alaw taala ka baara n'a ka fonisereya ye i ye baara min kɛ alaw taala ye alaw taala bɛ dusukun fana kɛ i tanulila ye ka bɛn nin baara ma o kosɔn alaw taala ko i'malu aw ye baara fasayara allahu alaw taala ko ale kɛtɔ yeli kɛla aw ka baara la e, ni i fa n'i ba ma tanu ɲuman kan o ma ɲuman le kɛ kɛ sika foyi t'a la i fa ani ba o ni maa minnu ye sigi kɛ ni e fa ye juguya le ta ka a sigiɲɔgɔn sɛgɛrɛ ni e ba ye juguya le ta k'a sigiɲɔgɔn sɛgɛrɛ walahi a fɔ bɛ gɛlɛya le n'o tɛ a bɛ fɔ dɛ a nin mus nin denmuso ba tun ka jugu hali ni e yɛrɛ ye kojugu dɔ kɛ a bɛ sin k'a fɔ un nin kana na kɛ an ma koba ye dɛ a ba tun bɛ nin cogo de la nin kana wara an ma dɛ a fa tun bɛ nin cogo de la i'malu aw ye baara ala ko k'a kɛtɔ aw ka baara ye la cidenw fana bɛ aw ka baara ye muminiw fana bɛ aw ka baara seereya o kosɔn sika foyi t'a la bi e ni anw minnu bɛ sigi la anw ni aw minnu bɛ sigi la ni i bɛ anw cɛma ni anw bɛ e fana cɛma ni saya ka anw sɔrɔ walima n'a ka e sɔrɔ k'a sɔrɔ anw ma e ye seli la ele y'i ban seli ma a b'i kɔnɔ k'a fɔ ko anw ni e ye waati min kɛ ɲɔgɔn fɛ ko o kosɔn anw bɛna nkalon tigɛ e sanin k'a fɔ maaw ye k'a fɔ e bɛ seli la sika foyi t'a la o yɛrɛ tamakiya kana kɛ silama la ni muso min y'i ban seliko ma ni cɛ min y'i ban seliko ma ni ala y'a a ka karifa bosi a la parce que kafiri alahu taala ko ko wanaziati garqa ala ko ko n bɛ n kali n ka mɛlɛkaw la mɛlɛka minnu bɛna ka na tiɲɛnikɛlaw selibaliw ni tufan ka b'o la donc ni maa min sala k'a sɔrɔ a banna seli ma a ye seli ye k'a to yen a y'a yɛrɛ lasalaya seli ma karamɔgɔ minnu natɔ ni aw ma tiɲɛ fɔ karamɔgɔw ye ele kana diɲɛ ka jahanama san baden minnu natɔ mɔgɔ yirikaw le natɔ ko natɔ sumaseli yɔrɔ k'a sɔrɔ e ni cɛ min bɛ bon na a bannen bɛ seli ma a ye san yirika kɛ a tɛ seli la e ni muso min bɛ bon na o banna seli ma a ye san yirika kɛ a tɛ seli la ele bɛ fɛ k'i muso su sutara walama e yɛrɛ bɛ fɛ ka i cɛ su sutara tiɲɛni kan k'a sɔrɔ a y'i ban ala la ɛ eh, n balimacɛ i bɛ silamaw janfa kira ko ko man ghasha falaysa minna ni maa maa ye nin ko sugu ɲɔgɔnna dogo silamaw ma ka silamaw janfa hakili janfa la ko e tɛ ale mamadu sala salam e tɛ ala kira manton cɛma e tɛ ale ka maa dɔ ye mɔgɔ jumɛnw kira bɛ ala dali a manton minnu ka ko la kiyama lon ko ala hinɛ u la ummati ala ninnu ye ne muhamadu ka mantonw ye e t'i yɛrɛ sɔrɔ olu cɛma muso n'i cɛ banna seli ma n'i y'a lali n'a banna a kɛli ma maa minnu kɛla furu seere ye teriya joona ye se o ma k'a fɔ o ye o ye na ka na kangari da nin selibali ye n balimacɛ n'i muso banna seli ma a ladi ka kuma n'a ye n'a t'a mɛn na teriya ye furuɲalɔn wele ye jaseremala o ye ye kuma n'o ye o ye kuma ni ni muso selibali min b'i ka so kɔnɔ n'o tɛ n'a k'i ban seli ma alahu taala bɛna a ka karifa cɛjugu mina nin selibali la don min ele yɛna i jɔ maaw cɛma k'i i ɲɛji labɔ maaw kɛni bɛ ka suseli kɛ ye fara mɔgɔw kan suseli la i kɛni bɛ ka nin galon ni nin wuya belebele dogo a retour tɛ kiyama dɛ i kana muso selibali min ye ala ko ye k'a to yen a yɛrɛ tɛ bɛn silamacɛ ye to ni muso ye muso min banna seli ma o kosɔn ala yɛrɛ ye kuma dɔ fɔ kurana kɔnɔ ko ka mumini cɛmanw di mumini musomanw ma ka mumini musomanw di mumini cɛmanw ma an ye fara an denmuso minnu bɛ siran ala ɲɛ k'o di selibaliw ma k'o di maaw ma diina tɛ maa minnu la k'o di maaw ma duniya bɛ maa minnu kun na i b'i denmuso tɔɔrɔ a bara ban den kelen den fila den saba sɔrɔ la ni nin cɛ ye denmuso tɔɔrɔnen bɛ a ni selibali le bɛ ɲɔgɔn fɛ denmuso tɔɔrɔnen bɛ n ko a dɔw b'a fɔ le ko ni muso k'ale ka selibaliya fɔ mɔgɔ min ye ko muso b'a dɔn n balimamuso ne bɛ kuma n'i ye ala ko de kan kiyamadon fana nin kuma fana i b'a seereya ni ala k'i ban cɛ selibali ma an t'a fɔ sanko kafiri n'o tɛ kafiriya yɛrɛ le ka kan ka fɔ ka bɛn a ma ale le k'i lana tubabula wa ale le k'i kɛ tan wa nin bɛɛ ye manamanakan ale ka e lana tubabula ale ma e lana tubabula ni alaw taala tun kitila i ka tubabula nani la i tun bɛ na ale n'i fana y'a mafilɛ tuma dɔ mɔgɔ dɔ le fana y'ale fana madɛmɛ ka na tubabula aa nɔ n'i k'a kɛ tan i bɛ bɔ n ka furu kɔnɔ n balimamuso o furu sa o limaniya ta i la hali n'a sɔrɔ i ye den kɛmɛ le sɔrɔ n'a ye a ka selibaliya min n'a kɛni bɛ k'i menase ko n'i y'a fɔ ko e ka furu b'a da fɛ n'i fana sigila so kɔnɔ o ɲa ma ni cɛ selibali ye cɛ min ma malo a ma malo k'a dɔn k'a fɔ ko ale danna alaw taala bolo a danna ka bɔ alaw taala bolo ji de la ale yɛrɛ tɛ fosi ye fo ji ni bɔgɔ a fana bɛ sa don dɔ a bɛ d'a ka kaburu kɔnɔ a faribanku bɛɛ bɛ ban a yɛrɛ bɛ kɛ komi a tun ma na dugukolo kɔ kan ni nin cɛ kɛla sababu ye ka e bila kunnangoya bonda kɔnɔ ni nin cɛ kɛla sababu ye k'i bila namara ni galo bonda kɔnɔ ni nin cɛ kumakan kɛla sababu ye ele ko ko e n tɛ se bɔla nin furu la n denw nin manamanakan belebele i ni kafiri bɛ ɲɛnamaya la ko n tɛ se bɔla nin furu kɔnɔ i tɛ fara tolon kɛ la i hakili la wa alaw taala de ye nin cɛ d'i ma cɛ bɛ ala bolo a bɛ min di e ma min su ka fisa ni nin ye n'i y'i yɛrɛ sɛmɛ ala la i kan'i sɛmɛ adamaden na dɛ i yɛrɛ di ala ma i ka limaniya di ala ma i fɔtaw di ala ma i yɛrɛ tawakale ala la i jija n'i y'i yɛrɛ ye nin lajarabili la ko min ɲinini b'i fɛ fɔlɔ e yɛrɛ ye lalili damina cɛ joli bɛ yen bi tubabula o ye seli ye k'a to yen cɛ joli bɛ yen bi tubabula o n'o musow bɛ so kelen kɔnɔ eh, maa min banna seli ma o de kɛt'a fɔla den ye k'a ye wuli ka seli subhanallah e kɛni bɛ k'i kɔnɔla gbongbon a ye o kɔrɔ ye e bɛ den sɔrɔ la dɔrɔn i b'a fɔ ko sisɛ i bɛ kan k'a laci a ye dɔrɔn mɛ e bɛ den sɔrɔla mɔgɔ min ye o mako tɛ ala la den minnu sɔrɔtɔ nin e ni alaw taala cɛ est ce que e denw fo ni alaw taala ye min bɔ n'o tɛ e denw fana bɛ surunya kafiriya bonda kɔnɔ dɛ sika foyi t'a la donc i b'i jija i kana i cɛ sutara ni ala kota baara belebele kan ni ala sɔ baara belebele kan nin silanya bɔ i dusukun na i yɛrɛ di alaw taala ma tuma dɔ i silannen bɛ ni n bɔla nin na n bɛ taa fan ɲuman o bɛɛ dabila ele ye weleli kɛ so a fɔ i fa ni i baw ye min yɛrɛ fana kabako ka bon bi ɛ eh, fo ni alahu taala yafala an faw ni an ba minnu ma o denmusow b'o wele ko a ah, n fa i burancɛ tɛ seli la dɛ seli man di i burancɛ ye dɛ diina nin yɛrɛ man di i burancɛ ye i bɛ fa kan mɛn a den ma ko n denmuso i dusu suma ɛ eh, bi cɛkɔrɔbaw bɛɛ kɛla bi duniɲamɔgɔw ye ele y'i denmuso min sɔrɔ k'a ladon furu la i y'a don furu min na i y'a don silamɛya de kosɔn ala kira nɛɛma ni kisi b'a ye ala kira ye a denmuso sɔlɔ salam a denmuso zeyinabu furusa abul as ma ka d'a kan abul as tun tɛ silama ye abul asu tun tɛ seli la ale min ye kira ye a ka fisa ni an faw ye a ka fisa ni an baw ye a ka fisa ni duniya n'a kɔnɔfɛn bɛɛ ye ala kira y'a denmuso zeyinabu furusa a cɛ ma ka d'a kan silamɛya nana min kɛla zeyinabu donna silamɛya la a cɛ ma don silamɛya la ça ne peut pas coller mais ni e denmuso y'i wele farafinna ko a i burancɛ tɛ seli la burancɛ bɛ 20 euro ni 50 euro min lataa la e ma e tɛ se tiɲɛ fɔla i burancɛ ye hali ni buranya b'i n'a ni ɲɔgɔn cɛ sa i b'a kɛ fɔlɔ cɛkɔrɔba hakilimaw minnu ye duniya dɔn i b'a k'olu ta ye e bɛ furuɲalonw wele o ye se cɛ ma o ye kuma ni cɛ ye furuɲalonw le ka kan ka démarche damina parce que adamaden dɔw bɛ yen n'i ma nɛgɛ wulen k'a don o o o o da la parce que ale ɲɛna k'a fɔ il est libre il peut faire tout ce qu'il veut donc muso min b'a bolo bon na a ka influence ka bon muso kan fanga ka bon muso ma la pauvre elle aussi elle est là elle ne peut rien faire muso ka kan ka tɛmɛ ni sila minnu ye n bɛ kan k'o de f'i ye n'i y'a fɔ i somɔgɔw ye i faw ka kan ka taa sila minnu kan olu ye fɛɛrɛ kɛ o ye kuma n'a ye ni olu kumana n'a ye parce que o ka stratégie le ten o b'o musow menacer an b'o dɔn kosɛbɛ o b'o muso bagabaga walahi a dɔw b'a fɔ o musow ye ko n'a ma bɛn i ma ko i ka doni ta ka taa ɛ eh, furusa ka gɛlɛn dɛ e ka selibaliya muso y'i da bila o la ko ni o ma bɛn muso ma k'a y'a doni ta ka taa subhanallah n balimacɛ i ɲinana don min i tun bɛ bɔ nin denmuso kɔ i ɲinana don min i ka maaw tun bɛ taa se nin denmuso ka maaw fɛ ye a aw ye silamɛya taasila le lataama dɛ aw ye adabu sila le lataama ka na a ka famille ma mais bi muso sela e bolo bi muso bɛ e ka mara kɔnɔ bi komi e de bɛ kan ka muso balo k'o kana a da bila e ka silamɛya la an bɛ duwawu kɛ bi duniya bɛ kan ka taa ɲami n'an ma duwawu kɛ an ka maabaw ye farafinna i burancɛ min bannen bɛ seliko ma cɔ ele n'i burancɛ yɛrɛ le kɛtɔ ɲɔgɔn sɔrɔla ye parce que e y'i denmuso to nin ala sɔsɔ bonda kɔnɔ i ma se a madɛmɛ na n'o tɛ cɛ minnu bɛ siran ala ɲɛ fa minnu bɛ siran ala ɲɛ o tulo y'a mɛn dɔrɔn k'a fɔ ko o denmusow cɛ tɛ seli la non o bɛ duniya bɛɛ kɛ mankan ye n'a yɛrɛ bɛna sela cɛ ka somɔgɔw fɛ a karama sera n denmuso y'a fɔ n ye k'i dencɛ tɛ seli la n don m'a lawuli o ma n y'a lawuli ladiriya ni telen ne ma ani bariya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ ni dencɛ kɔni tɛna sela seli la ne kɔni bɛ diɲɛ ka n denmuso lasegin sariya yɛrɛ y'o de ɲini dencɛ denfaw fɛ ni dencɛ tɛna diina ta la ne ta ma lɔgɔbɔ n na dɛ n y'a di le silamaya kosɔn mɛ ni selila tɛ walahi ne bɛ n den lasegin n'i k'i den lasegin lasegili o la ka d'a kan maa minnu bɛ tubabula o kafani bɛ o tolo ka gbɛlɛn fosi man d'o ye tologbɛlɛya kɔ an b'o dɔn o tolo n'i y'a mɛn k'o tolo ka gbɛlɛn i b'i kali k'a fɔ ko nɛgɛ le b'o tolo la subhanallah ça les dérange pas muso n'a diyalen ye ta a yɛrɛ b'a ladalila e yɛrɛ ye bɔ manamanamɔgɔ le il n'est même pas sérieux a bɛ manamana sira le kan ni e yɛrɛ bɔla ale bɛ fɛrɛ a ka manamana ma donc an b'a fɔ denfaw ye n'aw denmusow ye nin ci la ɲɔgɔnna lase hali tubabula a bɛ se kɛla sababu ye an tolo bɛ nin ɲɔgɔnna mɛn n'i y'i den di maa maa ma ka taa ye k'a fɔ k'an y'a kɛlɛ la k'a ye diina ta k'an y'a kɛlɛ la k'a ye seli kɛ a tɛ fɛ ka seli kɛ taa dɔrɔn k'i denmuso ta maa minnu kɛra furuɲalɔn ye i ye furusa officialiser k'i den bɔ nin kɔnɔnafili furu la k'i den bɔ nin tɔɔrɔya furu la k'i den bɔ parce que den den sɔrɔtɔ i denmuso bolo nin furu kɔnɔ ninnu denw eh, ni lutigi ma seli muso bɛna muso kelen bɛ se denw marala jamana nin na wa donc alahu taala ko ko imalu k'aw ye baara ale ala kɛtɔ an ka baaraw ye la anw ni ɲɔgɔn cɛ silamaya la yan walahi i ni maa min bɛ sigi la n'a tɛ seli i b'a dɔn i n'i terimuso min bɛ terimusoya la sika t'a la n'a tɛ seli yɛrɛ politiki yɛrɛ t'a la i b'a ka selibaliya dɔn c'est à la minute i n'i baden min bɛ ko kelen ma n'a tɛ seli sika foyi t'a la i b'a ka selibaliya dɔn donc an y'a dɔn k'a fɔ ko seli ye fɛnba ye ka bɔ alahu taala yɔrɔ n'i y'a mɛn ko silama anw ka identité fɔlɔ ni an maɲininka la diferansi min bɛ anw ni kerecɛnw ni yahudiyaw cɛ o de ye anw ka seli ye n'o tɛ an bɛɛ ye adamaden sen ni bolo de bɛ an bɛɛ la tolo fila bɛ an bɛɛ la ɲa fila bɛ an bɛɛ kun nun ni da bɛ an na si bɛ an kun na komi si b'o kun na ninnu ni anw bɛɛ ye adamaden kelen mɛ diferansi min bɛ anw ni n'o ni ɲɔgɔn cɛ o de ye bato ye o de ye anw ka seli ye fo an y'a kɛli an n'a kɛli de fana ka kan ka kɛ donc n bɛ sigi fana ka nin fɔ silama bɛɛ ye n'i sobina adamaden min ma ko nin jogo sugu ɲɔgɔnna b'a la k'a y'a kɛ ala ma k'a y'a dabila k'a ye selibaliya dabila ni nin kɛla safɛn ye n'a ka mɔgɔw b'a fɛ k'a sekere dogo ele kana sekere dogo dɛ n'o tɛ fana bɛ kɛ kɔnpilisi ye a fɔ maaw ye ko nin tun tɛ seli hali n'a ka maaw ye nkalon tigɛ a bɛ komi an ka sosiyete la i bɛ dɔw ye olu bɛ kolonfili baara de la i bɛ dɔw ye olu bɛ cɛngɛla ni bɛrɛla de la ɛ cɛnkɛlala ni bɛrɛlala bɛɛ ye filangafo musiriku fa n'a ba le ye cɛnkɛlala bɛɛ ani bɛrɛlala bɛɛ tubabula yan bi ameriki ni europe yɔrɔ bɛɛ muso minnu bɛ cɛnkɛ la muso minnu bɛ kolon fili muso minnu bɛ a bɛɛ ye filangafo fa n'a na n'i ye maa min ka filangafoya dɔn k'a bangeni dɔn hali ni min sela su kan k'a d'a kan filangafo ka gbo ala ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan musiriku maa min bɛ ala kɛ fila maa min y'a yɛrɛ kɛ ala ye dugukolo kɔ kan maa min k'a bɛ adamadenw ka kungoyaw filɛ mɔgɔw bɛ deplase ka n'i sigi maa min ka salon na n'a b'a ka eh, koriw labɔ k'a bila ni nin mɔgɔ sugu ɲɔgɔnna sala k'a sɔrɔ e b'a dɔn i b'a ka baara dɔn n'i ma silamɛw alerte e yɛrɛ fana ye kɔnpilisi ba ye ala jugu ka kan ka kɛlɛ silamɛw de bolo mɛ maa min bɛ e ka alaw taala challenge kɛ maa min ye e alaw taala lanfo mɔgɔ min ye alaw taala ka titiri mina ala la ko ale bɛ se alaya titiri ɲɔgɔnna kɛ la e y'o tigilamɔgɔ ye o tigilamɔgɔ ye sa silama senumaw ye wuli ko natɔ e a n'a ka kolonfili a n'a ka cɛngɛfilɛ a n'a ka filɛli ji la yala mun na e ma se nin siɲale la an bɛ alaw taala dali ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛla kolonfilila bɛɛ bɛrɛlala bɛɛ filɛlikɛla ji la nin bɛɛ ye filangafo fa n'a na de ye filangafow ye ala juguw de ye hali ni ɲɔgɔmɛ n'a kɔ fa doni ɲɔgɔmɛ n'a kɔ fa doni n'olu sela bɔla misɛni wo la filangafo bɛ se donna arijinɛ kɔnɔ e eh, filangafo ka gbo alaw taala ye ni bɔ kɔfɛ baara min ka jugu baara min julumu ka bon dugukolo kan ni dugukolo julumu bɛɛ ye o de ye ka filan kafo ala ma o de ye ka alaw taala kɛ mansa fagoni ye o de ka alaw taala ka fanga bɔ a bolo o de k'i yɛrɛ kɛ ala ye dugukolo kɔ kan e min kɛni bɛ ka kolon fili balimasaya y'i sɔrɔ e min kɛni bɛ ka kolon fili bamusosaya y'i sɔrɔ e min kɛni bɛ ka kolon fili fasaya y'i sɔrɔ e min kɛni bɛ ka kolon fili densaya y'i sɔrɔ ni e dani b'i ka kolon nkalontigɛlaw ni jina setana minnu kɛni bɛ ka labasa aw hakili la aw ka kolon baara ninnu la mun na e ma se ninnu balila saya ma e n'i ka kolonfili e yɛrɛ bɛ bana sumaya bɛ i minɛ ɲindimi b'i minɛ nin tɔɔrɔya bɛɛ bɛ la i kan ni e ka kolonw bɛ se ko la n'o bɛ se fanga b'o la mun na e ka kolonw ma se i madɛmɛna ninnu de ye kɔnɔnafiliw ye bi minnu toni bɛ an kan mɛ hakili minnu fana ka fɛgɛ n'u ka limaniya tɛ fosi ye olu bɛ sin ka fanga di ninnu mɔgɔ suguw ma ka ban fana ka la ninnu mɔgɔ suguw kumakan na kira kumakan na mɛ sallallahu alayhi wa sallam a ko ko man ata arrafan ko ni maa maa n'i bɔla i ka so kɔnɔ ka na i yɛrɛ sɔrɔ nin maa sugu ka so kɔnɔ ka na nin maa sugu fɛ minnu ko bɛ sinikanw fɔ mɔgɔ ye minnu ko bɛ mɔgɔ kungoyaw ɲɛnabɔ kira de y'a fɔ dɛ anw don lani bɛ nin cɛ belebele nɛɛma ni kisi b'a ye a kumakan na ni kumakan bɛɛ ye ele ye wuli ka na kolonlala fɛ e ye wuli ka na bɛrɛlala fɛ e ye wuli ka na min yɛrɛ bɛ ji bila k'a bɛ adamaden kungoya ɲɛfɔ ji la kira k'i ma sallallahu alaihi wasallam k'i e bara kafiriya fɛn ma ala kumakan belebele min lajiila muhamadu kan e bara kafiriya o ma mun na anw ka sosiyete la an bɛ se diɲɛ na an bɛ waati min ɲɔgɔnna la ni nin ɲɔgɔn bɛ an ka communauté la fo k'a denonse denonseli t'a yira k'a fɔ nin bɛ se ko kɛla e la k'i ye nafigi ye i tɛ nafigi ye i tɛ jahili ye n'i ye maa maa ka baara jugu ninnu lɔn ile ma se silamɛw informe la o ye s'a ma ka a wajibi ka n'a hakili yira ɲɔgɔn na ele fana ko ko non n tɔgɔ dɛ bɛɛ silanin b'a tɔgɔ ɲɛ anw yɛrɛ ye supporteri ka la ala sɔsɔ de kan ele bɛ silan i tɔgɔ ɲɛ ka bɛn kolonfilila ma mun na kolonfilila bɛ se mun kɛli la n'a y'i tɔgɔ cɛn o bɛ mun kɛ e la a bɛ baara min kan baara jugu don ka kɔn k'a fɔ a ye k'a y'a dabila joona jani lon dɔ natɔ an kɛtɔ a su ta la cogo min ka t'a lafili ka d'a kan a ye alahu taala challenge kɛ an bɛ alahu taala dali ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛla aw minnu fana bɛ taa u ka so kɔnɔ aw fana niyɔrɔ b'a la kolonfilila min bɛ t'a ka so kɔnɔ filɛlikɛla minnu bɛ t'o fɛ yen nin bɛɛ ye na kelen fa kelen an bɛ alahu taala dali ka nin faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛla an balima dɔw bɛ to ka weleli kɛ ka bɛn nin question ma nin question ye mun ye ɛɛ tuma dɔ n'olu ka koɲɛw gɛlɛyara tubabu la yan an ye nin lamɛn kosɛbɛ olu bɛ sin ka o baw n'o faw wele k'o ka dugawu k'o ye nin ye an balima dɔ ka kesiyɔn ye ale ye a ba wele haminanko minnu b'a kan c'est tout à fait normal muso bɛ se a ba wele la cɛw bɛ se o baw wele la a na ko bara gɛlɛya dɛ i tɛ dɔ fara dugawu kan n na taa dugawu ɲini mɔgɔw fɛ ninnu si tɛ baara jugu ye mɛ bamuso de nana fɔ ale ye ko a ko n taala karamɔgɔcɛ dɔ fɛ aw ye kuma fɔ ɲa ma filɛ ko karamɔgɔcɛ ko k'i ka ko nin tɛ gwansan ye ee n'o banna fɔla bi bangebagaw ye k'a fɔ k'i den ka ko tɛ gwansan ye ninnu banna sela i hakili la o ka stratégie ni o ka plan bɛɛ bɛ muso n'a den tin min b'u ni ɲɔgɔn cɛ e ye taa ninnu fɛ yen o y'a f'i ye k'i den ka ko tɛ ko gwansan ye la maman est déjà tombée dans leur piège o bɛ adamadenw dɔn kosɛbɛ a ko a ka kan ka saraka dɔ bɔ an ye nin lamɛn kosɛbɛ dɛ saraka sugu jumɛn de ka kan ka bɔ ko nin saraka ka kan ka taa lafili ji le la denmuso ko ko n na n ye nin ko ɲɔgɔnna caman kɛ mɛ wajibili lamɛn nɔfɛ n tɛna kɛ la kɔ denmuso bamuso bara pression bila kan ka pression bila kan fo ka nin saraka bɔ a sela an ma weleli la ko est ce que n'ale y'i ban ka a bamuso kumakanw jaabi est ce que k'ale bɛ danga sɔrɔ wa n y'a fɔ a ye n ko ɛɛ wari min ka dɔgɔ ni wari bɛɛ ye ni y'a fɔ n ko cinq francs hali bi o fanga b'o la tama hali i kana tama lataa i bamuso ma ele ka kan ka mun kɛ y'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na i ye karamɔgɔ ci a ma i ye karamɔgɔ ci a ma ni a ma s'a faamu na parce que ninnu kɛlen bɛ ka tolon an ka mɔgɔkɔrɔbaw hakili la e e bɛ s'a dɔnna cogo di ko denmuso ka ko tɛ ko gansan ye ko denmuso baarani de muso fana n'a bana fɔla k'ale den baarani bɛ ale den bɛ foni ni hakili minnu ye ale bɛ bɔ n'o de sila ye k'a sɔrɔ tolon kɛni bɛ bamusomaw hakili la foyi t'i denmuso la ni ala ka lajarabili de ye a dɔw bɛ tubabula san mugan sɛbɛn t'o bolo ɛ mɔgɔ dɔw bɛ ameriki san bi naani sɛbɛn t'o bolo mɔgɔ ka limaniya b'o bolo o ka alako b'o bolo o ma dekuraze foyi foyi o fana b'o ka dunyalatigɛ la yala nin lajarabili fitinin ye anw sɔrɔ fo anw ye taa sila dɔw le kan ka nin lajarabili yɛrɛ mafilɛ anw yɛrɛ m'a dɔn k'a fɔ ko ala kɛni bɛ ka an lajarabi ka a mafilɛ anw kɛtɔ lajarabili lala yɔrɔ min n ko denmuso ma n ko hali cinq francs wariw ka fitinin ye min ye kana lataa i ba ma ɛ ko n'a dɔ ye n danga n ko n balimamuso ala walama i ba a ko ko ala n'i banna ala bila la i ba sanfɛ a dɔn k'a fɔ ko tamakiya foyi t'i la ala de y'a fɔ ko an y'ale ala kumakan labato ka ban ka an baw ladon ladoliko ɲuman na mɛ ni ko ko kɛla ni i ba n'i fa y'i bila ko la ala ko ko ko min haramuni bɛ ala ko k'i kan'o kumakan labato o sika b'i yɛrɛ la pewu ele fana ka droit le ye ten i ba ka kan k'o respecte komi e fana ka kan ka i ba ka droit respecte nin le kɔnɔnafili bɛ musow kan bi u ka fɔ ye o la i fa n'i ba y'i ladon da dɔ fɛ e yɛrɛ b'a dɔn ko ala sɔsɔ da don mɛ ko n mansaw bonya kosɔn n kana n mansaw décourage mɔgɔ t'i mansaw kumakan labato la ala sɔsɔ ko foyi kan a fitini komi a belebele i fa n'i ba y'a fɔ k'i ka dulɔ san a fɔ i fa ni ba ye ko n tɛ se taara dɔlɔ sara dɔlɔ haramuyanin bɛ aa ni ne dun ma taa n fa ka dɔlɔ sara n balimakɛ ni n balimamuso e kɛlen bɛ k'i yɛrɛ bila sika ni kɔnɔnafili de la an bɛ ala taala dali ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛ la a dɔw fana ka question de ye ten nin question mun na ma misaliyaw di la parce que n b'a dɔn an balima caman ma situation ɲɔgɔnna la ale fana m'a dɔn ko kunnafɛnw de b'a fɛ jinɛ setanaw de b'ale tɔɔrɔ quoi fura bɛ kɛ fura bɛ kɛ rukiyaw bɛ kɛ rukiyaw bɛ kɛ maintenant a ye kɔnɔnafilima filɛ dɛ ale ba non safura ale fa de taala ka taa filɛlikɛlaw fɛ yen hɛ adamadenw an yɛrɛ bɛ waati min na nin 21e siècle mun na hali sini an ka cɛkɔrɔba dɔw bɛ taa filɛlikɛlaw fɛ yen farafinna ɛ walahi i b'i kali k'a fɔ ko ninnu tɛ nana juma la misiri la ka na wajibiliw de lamɛn e i mamadenw yɛrɛ bɛɛ ka sunna ta ka ala ko dɔn ka tawhidu mina mɛ e cɛkɔrɔba san bi wolonwula san bi segin e bɛ taa mun ɲini filɛlikɛlaw fɛ yen ale taara filɛlikɛla fɛ yen ka bɛn a den ka eh, ko kunnafɛnfɛn ma ko jina setanaw b'a den tɔɔrɔ la cɛkɔrɔba ye min fɔ a denmuso ye ko nɔn ko i ni fɛn dɔ sɔnli le ka kan ko jina setana min b'i kɔ nin ko fo ka ma dɔn ko fo k'a sɔn denmuso ko ko papa k'o ye kumaba ye dɛ aa ko a fana ka kan ka kɛ denmuso ka nafolo de la ko ɛɛ balimamuso ne ta jaabi ne tɛ tourner tourner ni jaabi ye bangebaga bonya a diyagoyala an kan mɛ n'a taara se fan dɔ fɛ ko an faw tɛ fɛ k'a faamu an bɛ ala de bila an faw an ni an faw n'an baw cɛ parce que ala de ka bon anw ka ko bɛɛ la ni ko bɛɛ komi e fa taara filɛlikɛla minnu fɛ olu ko le ko f'i y'ale fɛn sɔn ɛ fɛn wɛrɛ sɔn min ni ala tɛ kelen o tɛ don o mana kɛ jobato ye muso ko ko ala la k'a b'o cogo de la n ko komi n bɛna kɛ jobato ye ko fa ko ko ale bɛ mun fɔ a ye ala ko la denmuso sɔrɔla le k'ale to ala ko la e ka o bɛ o bɛ tolon kɛ o denw hakili la ni nin kuma le ele sɔrɔla i ka ala ko la alihamudulila ele fana den sɔrɔla k'a to silamɛya de la mɛ e kɛnin bɛ ka ala ko min fɔ k'i den sɔrɔla k'e to a la e bɛ taa mun ɲini filɛlikɛla fɛ e cɛkɔrɔba e ni ala hali dɔnkilidalaw farafinna dɔnkilidalaw b'a dɔn k'a fɔ ko filɛlikɛlaw nkalontigɛlaw don artisiw han dɔnkilidala min yɛrɛ tɛ kurana kumakan ye ko an kana taa jotigiw fɛ ko jotigiw ye nkalontigɛlaw le an kana taa filɛlikɛlaw fɛ nkalontigɛlaw le hali dɔnkililalaw manamanamɔgɔw bɛɛ bɛ ninnu ka nkalon dɔn e e yɛrɛ sela i sadigɛ da la i ka kaburu ni i n'i ka kaburu man jan e bɛ s'i denmuso obliger la cogo di ko ka nafolo lana i ma ko fo ka nin ko kɛ le ko n'o tɛ k'a jina o tɛna bɔ i kɔ n balimamuso ani n balima cɛmanw n'i y'i ka nafolo bɔ i kun k'a lata i fa n'i ba ma ka bɛn nin ma ko ka saraka ninnu bɔ ko k'a fɛn tɔgɔ sɔn pour que a y'i ye k'i to yen n'i banna ninnu sɔn na aw bɛ aw ma jina setana lɔn jina setana tɛna i to la yen fo ka se saya ma ale ka laɲini ye mun ye aw m'a dɔn setana de est ce qu'i delila k'a ye k'a fɔ ko saraka dila setana ma ko setana y'a mabɔ anw na setana y'i kali le alaw taala ye a ko fabi izzatika ala n tɛ n kali n yɛrɛ la dɛ ile ala ka masaya n bɛ n kali o de la parce que a b'a dɔn k'a fɔ ko fanga fanga ye alaw taala ta de ye donc a b'i kali fɔlɔ alaw taala la ko ale setana adama min nɔfɛ ale ye kunnangoya sɔrɔ adamadenw tɛna hɛrɛ sɔrɔ la e setana banna signature kɛ la ka ban a bann'i kali la ka ban e e ni ne ye fɛ ka taa setana sɔn mun na tuguni ko setana y'i bɔ anw kɔ n ko setana ye jina le ye jina minnu bɛna ka na adamadenw tɔɔrɔ a bɛɛ ye setana ka kɛlɛkɛdenw de ye e bɛ taa ka taa olu sɔn i bɛ t'o sɔn mun de la walahi n'i ye ninnu sɔn fo ka saya s'i ma ninnu tɛ bɔ i kɔ o yɛrɛ tɛ bɔ i denw kɔ o tɛ bɔ i mamadenw kɔ ele yɛrɛ k'i ka ɲɛnamaya bila kɔnɔnafili la i yɛrɛ bila kaso la k'i yɛrɛ di setana denw ma

a ye tuɲa fɔ a ba ye tuɲa ka kan ka fɔ cogo min ni dɔgɔyama t'a la ale don min kɛra silamɛya la a bamuso mɔnɛla ka mɔnɛ mɔnɛla dan tɛ mɔnɛ min na funankɛnin don denmisɛn don bɛɛ tun b'a dɔn so kɔnɔ a ɲɔgɔn moyiba labatola tun tɛ a tun b'a bamuso ladon ladonniko bɛɛ la silamɛya kun fɔlɔ fɛ silamɛya tun bɛ dogo la mɔgɔ caman tun bɛ silamɛya contre la saadi donna silamɛya la ja a bamuso tolo donna a la a donna lu kɔnɔ a y'a bamuso fo comme d'habitude bamuso k'i ban k'a den ka foli lamina o kɛla siɲa fɔlɔ ye saadi bamuso y'i ban k'a ka foli lamina a fana a silanna e mun ye n bamuso sɔrɔ n ye mun kɛ a la a yɛrɛ sinna ka na i sigi a ba kɔrɔ na mun kɛl'i la n y'i fo i dun ma n ka foli lamina o n na i sabar'a fɔ n ye n b'a dɔn mun de kɛl'i la bamuso ka dɔ fara a ka ɲakumu kan a ka dɔ fara a ka ban kan den ye a dusu suma mɔgɔ ka kan k'i mansa bonya i ka kan k'i majigin a kɔrɔ hali kumakan ala ko k'i kana kumakan f'o ma kumakan min bɛ se o tɔɔrɔ la ala ye nin bɛɛ fɔ kuranɛ kɔnɔ a ye fɛ a bamuso y'i ban mun kɛla a la a bamuso ko a ma ko saadu n tulo donla a la n m'a dɔn ni tiɲɛ b'a la dɛ n tulo donla a la k'i donla muhamadu diina la fatɔcɛ min wulini bɛ anw ka maka so kɔnɔ ka an denw namuruti an ma ka jɔnw namuruti o matigiw ma ka musow n'o cɛw fara ka bɔ ɲɔgɔn na nin fatɔcɛ e sɔnna ka tugu nin fatɔcɛ kɔ bamuso ye nin kuma bɔ min kɛ a da k'a fɔ a den ye a den min b'a bonya kabini alaw taala ye den nin bila ba harijɛgɛ la den ɲɛda sinna ka changer subhanallah ka d'a kan ko bɛrɛ nana min fanga ka bon ni moyibala kanbato fana ye o ye mun ye o ye ala taala ye kuma min bɛ kan ka fɔ nin muhamadu bɛ kan ka neni ale sen kan a ba ka da ye dɛ mais muhamadu ale don silamaya la waatinin kunkurunin le tele caman yɛrɛ tɛ mais muhamadu kani min bɛ a dusukun na bamuso m'a dɔn k'a fɔ ko o ka bon ka tɛmɛ ale ta kan bamuso ye kumaba fɔ danfɛnw ka sɔn hɛrɛ ma muhammad sallallahu alaihi wasallam saadi mɔnɛla mais n'i mɔnɛla i ba kɔrɔ i dusu suma c'est tout à fait normal a bamuso banna kuma na a bamuso ko a ma kumakan laban saadi n'i ma bɔ muhamadu kɔ sallallahu alaihi wasallam la tada'anna hadha din la akulu wala ashrabu hatta amutu ju'a n tɛ dumuni kɛ n tɛ ji min n bɛ n ban dumuni na n bɛ n ban minji bɛɛ la f'i ye bɔ diina nin na le ni n do tola kɔngɔ boro la nin cogo la kɔngɔ tola n na nin cogo la ni n sala saadi a kɛtɔ fɔ la ko i kɛra sababu ye k'i bamuso faga o kunnagboya o kumakan jugu sokɔnɔmɔgɔw b'o f'i ma fo ka se saya ma ko ile le kɛra sababu ye k'i bamuso faga walahi dusukun min tun bɛ saadi la nin waati ɲɔgɔnna la bamuso m'a dɔn ko saadi dusukun changela a m'a dɔn ko joli min tun bɛ borila a dencɛ la fɔlɔfɔlɔ ko joli nin bɛɛ videla limaniya joli le bɛ kan ka circuler a denkɛ fasa kɔnɔ bamuso m'a dɔn ko farimasi min tun bɛ a den kan ko nin farimasi bɛɛ changela k'a kɛ limaniya farimasi ye bamuso m'a dɔn ko carte mémoire min tun bɛ a dencɛ la ko carte mémoire nin videla limaniya carte mémoire le nana ka na installer nin funankɛnin na bamuso ɲinana ko a tun bɛ kuma ni a den min ye k'o den yɛlɛmana a m'a dɔn bamuso ko ko n tɛ dumuni kɛ n tɛ ji min fɔlɔ saadi bamuso n'a tun ye nin kuma sugu fɔ a ye ko ko la saadi tun t'o ko kɛ mais un saadi yɛlɛmana bamuso m'a dɔn k'a fɔ ko n ye den min sɔrɔ n yɛrɛ ye den min kɔnɔ ta bɛɛ bɛ den min tanu k'a bɛ ne labato k'a bɛ n ladon ka ɲa o den min sigilen bɛ ne ɲakɔrɔ bamuso m'a dɔn k'a fɔ k'a den changela an faw ni an baw a y'a kun kɔrɔta ka a na lajɛ ni bonya mafilɛli ye ni adabu ni karama mafilɛli ye a ko ko e eh, ne bamuso i ye kuma i kumana ala kira ma sallallahu alaihi wasallam e eh, ne ba i kumana silamaya ma n ba n bɛ jaabi min d'i ma tuɲa tuɲa na n donna silamaya la ka sika ni tamakiya yɛrɛ bɔ i la n donna silamɛya la o ye ko ye fɔlɔ i b'a fɔ ko n'i ye biɲɛ ta ka bamuso sɔgɔ n'a ye parce que den ye a ka silamɛya bange o ye tiɲɛ de ye il a dit la vérité à sa maman maman certes j'ai embrassé l'islam c'est une vérité mais dans le respect n donna silamɛya la n na i ko k'i tɛ dumuni kɛ i yɛrɛ ko k'i tɛ ji min fo ne ye nin diina ye k'a to yen n'o tɛ i bɛ to kɔngɔ la ten fo saya bɛ na ka na i ta saadi bɛ na a bamuso yɛrɛ bamuso ye min fɔ saadi bɛ na na dɔ yɛrɛ fɔ bamuso bɛ ɲinɛ a ta yɛrɛ kɔ a ko a bamuso ma n na mɛlɛka min bɛ ni bɔ n'a bɛ fɔ a ma ko nimɛlɛka ele ko ko i tɛna dumuni kɛ i tɛna ji min f'i bɛ sa o tɛ n na n'o ye adamaden kɛmɛ lalɔ maa bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn e ye kɛ a kɛmɛnan ye nin kelen kelenna bɛɛ ko ne ye jɔ ka mafilɛli kɛ ko niminɛmɛlɛkɛ ye nibɔ damina ko tant que ni ne ma diina nin ye k'a to yen k'a tɛna nibɔ dabila la ele le kɛtɔ nin kɛmɛnan ye ko e fana ni kɛtɔ bɔla n na walahi bilahi talahi ne bɛ sigi ka niminɛmɛlɛka mafilɛ a bɛ ni bɔ kelen kelen kelen kelen fo ka taa se bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn ma fo ka taa se kɛmɛnan ma min ye e yɛrɛ ni ye foyi t'a to n bɛ nin diina dabila subhanallah ya salam a ye mun yira a bamuso la ele yɛrɛ kelenpe ni tɛ dɛ n na o ye mɔgɔ bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn ta k'a fara i kan ka a bɛɛ lakafoni ni bɔ ko ne ɲa bɛ aw la aw ni bɛ kan ka bɔ fo ne ye diina nin to yen le nin nibɔ bɛ bali

si ma se san mugan a tun bɛ nin kuma fɔ don min si ma se san tan ni seegin a tun bɛ nin kuma fɔ don min si tun bɛ k'a daminɛ san tan ni saba ni tan ni naani ni tan ni duuru de la subhanallah mais anw minnu yɛrɛ sɔrɔla silamɛya la ka balikuya silamɛya la hakiliw sabatini bɛ silamɛya la anw bɛ se tola cogo di k'a to an baw kumakan kɔ ala sɔsɔ kow bonda kɔnɔ ani filankafoyaw a bɛɛ t'o ye dɛ alaw taala min sabatini bɛ a ka san na a makɛni bɛ a ka arisu belebele kan a ka lɔnni bɛ kan ka bori dugukolo fan bɛɛ fɛ ani sankolo fan bɛɛ fɛ ala ɲa bɛ a ka jɔnkɛ la saadi la a n'a ba bɛ tɛmɛna kuma min na saadi ye kuma min fɔ a ba ma alaw taala y'a mɛn mansa min ye dugure mansa ye ko tɛ dogo mansa min ma mansa min bɛ ko bɛɛ lakafoni ye a bɛ dugumɛnɛnin fin ye su dibi fin na fara finman kan bɛ kan ka taama dugumɛnɛ bɛ kan ka kuma min fɔ alaw taala b'a bɛɛ lakafoni lamɛnna a ye sababu ye a n'a bamuso ka kuma lasegin ɲɔgɔnya kuma nin bannen kɔ alaw taala ye kurana aya lajigi teriya bolo ma alaw taala sawala ka sawa e ka sawa mun na alaw taala sawala saadi ka jaabili la k'a ɲɛsin a ba ma saadi y'ale alaw taala ta ka tɛmɛ a ba kan saadi ko ko n bɛ to alako la k'o ka fisa n ma ka tɛmɛ n ba bɛ welela ka n ye diinɛ min ye k'a to yen alaw taala ko nin aya kɔnɔ ko ni ala ye aw ladi k'aw ye ɲumanya ɲasin aw faw ni aw baw ma mɛ n'i fa n'i ba y'i bila ko la ko min ne ala ma sɔn a ma ala ko k'i kana o fila si kumakan labato ala sɔnbaara bonda kɔnɔ masa ala y'o fɔ an ye kurana kɔnɔ est-ce que nous sommes obligés d'obéir à nos parents dans la désobéissance de Dieu, non, ce n'est pas du tout normal. Appelez ta maman et ta maman vient voir et consulter un charlatan. Et le charlatan dit à ta maman de faire ce sacrifice. Et tu dis à ta maman que, maman, d'abord, ne yɛrɛ fana yɛrɛ tɛ na n ka dugawu ɲinina e fɛ e de ye ne ba ye ni e ma se dugawu kɛla ne ye charlatan bɛ se mun dugawu kɛla ne ye ko muso ka dugawu bɛ jaabi a den ma cɛ ka dugawu bɛ jaabi a den ma mɛ mun na e b'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ lagafoni ye taa karamɔgɔ fɛ yen i bɛ s'o ladiyala ni jisɔngɔw ye aw ye a ɲini silamɛw fɛ misiriw kɔnɔ u ye dugawu kɛ ni denmuso ye n denkɛ kɔnɔnafili b'a kan baasi foyi t'o la mɛ ko e denmuso ka problème ko olu le kɛtɔ a gérer la olu le kɛtɔ a régler la n balimacɛ ni n balimamuso ni min ka mansaw y'a wele ka nin ɲɔgɔnna fɔ e kana i ka nafolo la taa dɛ ka d'a kan i b'i yɛrɛ bila alakota bonda kɔnɔ i fa n'i ba kosɔn e de ka kan ka olu laadi o ye nin baara dabila ka a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ lakafolen ma alaw taala bolo ala m'o kɛla alaw taala ko ko thumma yujzahu ljaza al awfa maaw alaw taala ko ko an ye baara i yɛrɛ fana kɛtɔ baara min kɛla o de kɛtɔ i ka ɲɛsigi ye kiyama don ala fana bɛna baarakɛla kelen kelenna bɛɛ ka sara dafani kɛ ka a makɔnɔ alaw taala banna ko di wa anna ila rabbika almuntaha nin koɲa bɛɛ bɛ laban alaw taala de bolo seginni nin bɛɛ bɛ kɛ alaw taala de ma ne ni e bɛna duniya don min an faw ni an baw sawani bɛ olu minnu sawani bɛ anw ka duniya la nali la ko muso moyila muso ye den sɔrɔ nin sawa bɛɛ kɔfɛ fa min sawani bɛ fa b'i kɔsegi don dɔ ka taa alaw taala ma a ye den min ka sɔrɔ ladiyaɲɛ kɛ ni den yɛrɛ bonyana a tɛ se fa balila saya ma waati min fa b'a kɔsegi ni den yɛrɛ fana b'a kɔsegi don min ka taa alaw taala ma a na don fa sawala mɛ n'a bɛ taa don min fa tɛ se a balila taali ma laban yɔrɔ kɔsegili bɛɛ ye alaw taala ta de ye an bɛ alaw taala dali ka an tulow kɛ tulo kunnandiw ye ka filankafoya a baaraw a laɲiniw ka an seniya ka bɔ a bɛɛ la ka fɔ ni na alaw taala bolo ala m'o kɛra ala ye anw minnu garijigɛ bɛn tunkan ma ameriki le wa gabɔn le wa angola le wa fan fan ni an sabatinin bɛ europe le wa asie le wa baara minnu cɛ ka jugu adamaden ka baara bɛɛ la ni ala tɛ yafa i ma ɲa si ma o de ye filankafoya ye i kana diɲɛ filankafoya ta i ba kosɔn i kana diɲɛ ka filankafoya ta i fa kosɔn tawuhidu ta y'i fa n'i ba wele ka na tawuhidu ma y'i yɛrɛ kɛ tawuhidu maa ye tawuhidu kɔrɔ ye di ala le kelen de filanan t'a la n b'ale le bato n bɛ dɛmɛ ɲini k'ale le fɛ n bɛ hamina ko fɔ ale le ye ale le bɛ n bɔ n ka kɔnɔnafili la n b'ale le wele n ka duwawu la n bɛ silamɛw bila duwawu la o ye duwawu kɛ n ye alaw taala ye n ka hamina ko nɔgɔya an ye kɛ tawuhidu mɔgɔ ye an bɛ alaw taala dali ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛra baara minnu kɛtɔ an bolo n'a kɛtɔ yira la an na kiyamalon an bɛ ala dali k'an ka baaraw seniya alaw taala bolo ala m'o kɛra ko minnu bɛ kɛ sababu ye k'an ka baaraw nɔgɔ k'an bɔnɔ an ka baara kɛninw la an bɛ alaw taala dali ka an mabɔ nin ko cɛjugu bɛɛ la ka fɔ ni ala m'o kɛla muso minnu bannen bɛ seliko ma ka selibaliya ta k'o kɛ sunguruya ye ala ma hakili ɲuman dil'o ma ka kɔsegili nɔgɔya o ye ala m'o kɛla cɛ minnu fana bannen bɛ seli la ka selibaliya ta k'o kɛ cɛfariya ye ala ma hakili ɲuman dil'o ma ka lasegili nɔgɔya o ye alaw taala bolo ala m'o kɛla minnu yɛrɛ fana kɛlen bɛ ka seli kɛ ka a kɛcogo ɲuman nɔgɔya an bɛɛ ye ala m'o kɛla seli yɛrɛ fana kɛli t'a la est ce que seli min bɛ kɛla an bolo alaw taala kɛlen bɛ k'a minɛ wa an bɛ alaw taala dali k'an ka seliw minɛ ka barajiw giliya k'a kɛ ɲɛsigi ɲuman ye k'an bɛɛ makɔnɔ alaw taala bolo ala m'o kɛla muso minnu bɛ furuko la ka furu ɲuman d'o ma ala m'o kɛla cɛ minnu yɛrɛ fana bɛ furuko la furumuso ɲuman ala le b'a dɔn ka furumuso ɲuman d'o ma ala m'o kɛla bɛnbaliya bɛ furu minnu kɔnɔ ka furukɛlaw hakiliw se ɲɔgɔn ɲɛ la bɛn sabati furuw kɔnɔ alaw taala bolo ala m'o kɛla furukɛlaw k'o kɛ hakɛlatangalaw ye u ni ɲɔgɔn cɛ ala m'o kɛla cɛ o y'a ka droit lɔn ka se a labaara labaaraliko ɲuman na muso fana y'a ka hakɛ lɔn ka se a labaara labaaraliko ɲuman na k'o nɔgɔya an ka furu kelen kelenna bɛɛ la ala m'o kɛra setana min bɛ na ka munumunu cɛw ni musow ni ɲɔgɔn cɛ ka setana lakɔri furukɛla bɛɛ ka furu la ala m'o kɛra den minnu bɛ an bolo ka an denw sabati k'o sabati diina kɛko ɲuman kan ala m'o kɛra tunkan na den minnu bɛ kan ka sɔrɔ denbatigiw bɛɛ jɔrɔnin bɛ o denw ka lamɔni na masa alaw taala min bɛ denw kolo a mansaw ye ka an denw kolo an ye alaw taala bolo alaw taala bolo ala m'o kɛla minnu fana ni alaw taala ma den d'o ma n'o kɛni bɛ ka an lamɛn waati nin ɲɔgɔnna la maa maa tolo dotɔ nin duwawu la an bɛ alaw taala dali den barakama den caman a filani ni a sabani masa ala de b'a di ka ninnu dɔw ka kɔnɔya fɔlɔw kɛ filani ni sabaniw ye minnu ye san caman kɛ u ma den sɔrɔ ni o natanin bɛ den sɔrɔ kɔ an bɛ alaw taala dali n'a b'a d'o ma k'a caman d'o ma ɲɔgɔn fɛ den minnu fana ditɔ k'a kɛ den barakamaw ye alaw taala bolo ala m'o kɛla an bɛ alaw taala dali banabagatɔ minnu bɛ an cɛ ma kɔnɔnafilibanaw ka ca tuma dɔ i bɛ dɔw ye nin waati ɲɔgɔnna la olu bɛ dɔgɔtɔrɔso la o kɛni bɛ ka dirɛkiti mafilɛ tuma dɔ dɔw lanin b'o ka sow kɔnɔ mɛ o tɔɔrɔnin bɛ o sɛgɛnnin bɛ o b'o yɛrɛ kɛlɛ k'o yɛrɛ fɔrɔse ka lamɛnni kɛ an bɛ alaw taala dali ale de ye a ka ciden belebele furakɛ ayuba an bɛ alaw taala dali ale de alaw taala de bɛ fura ɲuman don an ka banaw la bana tɛ dugukolo nin kɔ kan ni bana min ni alaw taala ma fura lajigin tuma dɔ an ka lɔni de ma se fura dɔw ma fɔlɔ n'o tɛ bana tɛ dugukolo kɔ kan bana min ni ala ma fura bila a la an bɛ alaw taala dali fura minnu n'a dɔgɔnin bɛ an ma ka bɛn an ka banaw ma ka fura ɲumanw ɲɛsin an ma ka se k'an ka banabagatɔw furakɛ furakɛli ɲuman na ala m'o kɛla ne min bɛ kan ka kuma e min bɛ kan k'an lamɛn an bɛɛ ye banabagatɔ ni min ta la don min a bɛ fɔ o de ma ko banabagatɔ n'o tɛ an bɛɛ ye banabagatɔ fo ni ala ye maa min kisi ka maa min kanda k'a sutara ka ban k'a seniya ka bɔ bana bɛɛ ma o kosɔn bana ye fɛn ye lajarabili don bana ye fɛn ye kira banana sallallahu alaihi wasallam donc ne ni e fana bɛ bana ayuba banana sika foyi t'a la ne ni e fana bɛ se banana donc an bɛ alaw taala dali a lajarabili minnu ɲɛsintɔ an ma a limaniya k'o kun an na ka se a kunbɛ la kunbɛli ko ɲuman na alaw taala bolo ala m'o kɛla an bɛ alaw taala dali kumakan laban min fɔtɔ ne ni aw bolo an ka saya waati